Hi, welcome its Hanifa YouTube channel here. A Lazarus Chakwera ndi boma lawo akana zomwe anayankhula a Hellen Buluma. Lachitatu pa 23 November mchaka cha 2022 wachiwiri kwa wamkulu wakale wa nthambi ya National Oil Company of Malawi NOCMA a Hellen Buluma anakaonekera ku komiti yoona za maudindo ku nyumba ya malamulo ya Public Appointments Committee PAC mu mzinda wa Lilongwe komwe anakayankhulako zambiri zomwe zikusonyeza kuti kubomako makamaka ku ofisi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna OPC kukuchitika zakatangale kwambiri ku nkhani yokhuza kagulidwe ka mafuta mdziko muno kumeneko a Hellen Buluma anakambako zambiri zokhuza mlembi wa mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Colleen Zamba zomwe zikusonyeza kuti mayiwa ali kalikiliki kutsogolera kuchita za ziphuphu ndi katangale pa nkhani ya mafutayi. Ena omwe anatchulidwapo kuti akuthandizana ndi mayiwa pochita zimenezi ndi a Alfonso Chikuni omwe ndi mlembi wamkulu ku unduna woona za mafuta ndi magetsi. Koma boma layankhapo pa zomwe analinyazisazi ponena kuti a Hellen Buluma ndi omwe apangisa kuti vuto la kusowa kwa mafuta mdziko muno lifike pa indeinde. Poyankhulapo lachitatu, omwe ali mlembi mu unduna wa mafuta ndi magetsi a Alfonso Chikuni omwenso ndi membala wa board ya nthambi ya Nocma anati amayi Hellen Buluma ali wamkulu wa nthambiyi samafuna kuvomereza kuti dziko lino lili pa mavuto akusowa kwa mafuta ndipo izi zikuonekera ndi mmene apangira zinthu zawo. A Chikuni anatinso ngati boma pofuna kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafutali lakhala likulangiza mlembi wa nthambi ya Nocma kuti isinthe njira yakagulidwe kwa mafuta ponena kuti Njira yomwe amagwiritsa ntchito panopayi yomwe imadalira ndalama yakunja ija imatchedwa kuti Forex siyikuthandiza. Ataonekera sabata imeneyi ku nthambi ya PAC ya nyumba ya malamulo a Hellen Buluma anatsimikiza kuti amayi Colleen Zamba omwenso ndi wapampando wa board ya nthambi ya Nocma akhala akuwakakamiza kuti apereke ma contract obweretsa mafuta mdziko muno. kuchoka kunja kwa kampani zomwe a Zambawo amaziziwa okha. A Buluma anatinso kampani zomwe a Zamba amauza kuti azipase mtchito yobweretsa mafuta mdziko muno zinali ndi madobadoba ambiri zomwe kwa iwowa akuti ndi kuphwanya malamulo komanso kusatsata ndondomeko za kagulidwe kwa mafuta mdziko muno. Madobadobawa ndi monga Eva Kamwangala womwe amakhala mdziko la South Africa Komanso wina yemwe akungotchedwa kuti Chief wochoka mdziko la Nigeria koma ndi agent wa company ina yogulitsa mafuta mdziko muno yotchedwa 700 Oil and Gas, a Buluma anapitilira kunena kuti a Colleen Zamba anasokoneza polowelera pa mgwirizano womwe a Chakwera anaupeza mdziko la United Arab Emirates. UAE atakambirana ndi kampani ya Abu Dhabi National Oil Company pa mnthawi yomwe ankapita ku msonkhano wa United Nations mdziko la usa. Kwa iwo akuti mgwirizanowo unali wa boma ndi boma ndipo sipamafunikira akathyali ngati achina Chief ndi Eva Kamwangala. Komatu a Chikuni akuti zonse zomwe anayankhula a Hellen Buluma ku nyumba ya malamulozi ndi za mkutu komanso nzaboza popeza boma limafuna kupeza kampani zomwe zingabweretse mafuta mdziko muno ndi kumazilipira kampanizi kudzera m'makwacha. Iwowa akuti a Hellen Buluma Anaonjezera migwirizano kwa miyezi isanu ndi kampani zomwe zakhala zikupereka mafuta mdziko muno chaka chathachi ndipo iwowa samaonetsa chidwi chofuna kulengezetsa kuti pakufunika kampani zina zibwere kuti ziyambe mtchito yoperekera mafutayi. kumachita kuti bodi ya Nocma yakhala ikuwalangiza iwowa kuti atero kuyambira m'mwezi wa July mpaka m'mwezi wa August m'chaka cha 2022. Iwowa akutinso a Hellen Buluma akhala akupempha okha nthambi ya kagulidwe ka katundu m'boma ya Public Procurement and Disposal of Assets Authority, PPDA, kuti awonjezere migwirizano yawo popeza iwowa ndi omwe amaziona wokha kuti ali ndi mphamvu yochita ziganizo zonse ku nthambiyi pokhala kuti dziko lino lakhala lili pa chipwirikiti chakusowa kwa mafuta bodi ya Nocma inapempha a Hellen Buluma kuti apange machawi wowonjezera kampani zina kuti zibwerese mafuta motsata malamulo mdziko lino komatu a Chikuni akuti a Hellen Buluma anakana kutsatira malangizowo ndipo anapitilira kugwira ntchito ndi company zakale zomwezo zomwe iwowa ngati mmodzi wa anthu omwe ali ku board ya Nocma amadabwa nazo kuti kapena akupangira kuti eni a company zimenezi amamvana nawo. A Chikuni akukhulupiliranso kuti kukana kwa a Buluma kuti alowe mu mgwirizano ndi company zonse zomwe amauzidwa kuti akambirane nazo zikuonesa kuti samathandiza boma la dziko lino pofuna kuthetsa vuto la kusowa kwa mafutali. Kwa a Chikuni akuti zonse zomwe anena a Hellen Buluma ku komiti ya pac ndi zaboza ndipo kuchosedwa kwawo pa ntchito kunali kutsatira chigamulo cha wamkulu womva madandaulo a wanthu Ombudsman Grace Malera. popitirira ndi kutsimikiza kuti zomwe anayankhula a helen buluma ku nyumba ya malamulo zija ndi zaboza a chikuni akuti ali ndi zonse zomwe amakambirana ku mikumano ya board ya nocma popeza amazijambula komiti ya pac imayeneranso kukumana ndi a zamba komanso mamembala onse a board ya nocma pa tsikuli koma anthuwa sanabwere wapampando wa komitiyi a joyce chitsulo anadandaula kamba ka kusaonekera kwa anthuwa popeza ndiye kuti zinthu zina sizidziwika kudziko ndipo anati aona kuti atani pogwiritsa ntchito malamulo a mnyumbayi aja mchingerezi amatcheta kuti parliamentary standing orders ena omwe sanaonekere ku nyumbayi ndi aphungu a chipani cholamula cha malawi congress party mcp omwe ndi mamembala a komitiyi Phungu wosungitsa mwambo, Chief Whip, mu chipani cha mcp ku nyumba ya malamulo a Jacob Hara yemwenso ndi nduna ya za maulendo anayikira kumbuyo kusawonekera kwa aphungu ake ku komitiyi pa tsiku lomwe a Hellen Buluma amafunsidwa mafunso. Poyankhulapo a Hara anati aphungu awo anamvera langizo lochoka ku ofesi ya Attorney General Thabo Chakaka Nyirenda lakuti mkumanowu unali woti samayenera kuuyitanitsa ndi a komitiyi. Aphungu okwana khumi ndi awiri, 12, a mbali ya chipani cha mcp ndi omwe sanakhale nawo pa mkumanowo ndipo omwe analipo ndi okwana asanu ndi anayi, 9, omwe ambiri anali ochoka ku chipani cha Democratic Progressive Party, dpp. A Hara akuti langizo lochoka ku ofesi ya Attorney General, linali lachimvekere ponena kuti komiti ya pac ilibe mphamvu zoitanira anthu ogwira ntchito ku Nocma ndipo aphungu awo a mcp analemekeza lamuloli. Mlembi wa Malawi Law Society, mls, a Chrispin Ngunde anatsutsana ndi izi ponena kuti komitiyi ili ndi mphamvu zoitanira aliyense ndi kumva mbali yake pa nkhani yomwe ikukhudza dziko lino. malingana ndi mmene malamulo oyendetsera dziko lino amanenera. Naye kaswiri wina pa nkhani za malamulo a Justin Dzonzi anagwirizana ndi a Ngunde ponena kuti komitiyi siinalakwise komanso kuphwanya lamulo lililonse poitana anthuwa kuti akayankhe nkhani zomwe zikukhudza dziko lino. Kwa iwo akuti ndikofunika kuti nthambi ya malamulo idzifukula nkhani ngati zimenezi ndikubweretsa poyera ndi cholinga chakuti kukayikirana mu bomamo kutheretu. Kwa iwo akuti boma la Tonse likuonetsa kuti ali ndi zolakwika zambiri zomwe akufuna azizibisa ndipo ndizokhumudwitsa kwambiri kuti iwowa akungobwereza zomwe anthu anachotsera chipani cha dpp mu boma. Mbali ya a Nyirenda akuti mlangizi wa bomayo sanalamule koma anangopereka langizo chabe. Aphungu omwe sanakaonekere ku mkumano wa komitiyi ndi monga Abbot Phiri omwe ndi phungu wa kumpoto kwa boma la Lilongwe, a Leonard Mwalwanda a m'dera la pakati ku boma la Karonga, a Patrick Bandawe a m'dera la kum'mawa ku Dedza, a Mike Mwawa, a m'dera la kum'mwera cha kum'mawa ku Salima, a Tony Ngalande, a m'dera la kumpoto kwa boma la Balaka, a Rachel Zulu, a m'dera la kumpoto kwa boma la Mchinji, a Sam Chirwa, a m'dera la Mzimba, Luwelezi, a Simon Salambula a m'dera la kumadzulo kwa boma la Ntcheu ndi a Collins Kajawa a m'dera la ku Lilongwe Mpenu Nkhoma.